n'a yɛrɛ ka fédération ka président n'o ye Ju i Assimi Goita kosɛbɛ kɛ a ko ko ni mɔgɔ mɔgɔ nɔ minɛra suɲɛli la an u ka ni kaso ka kan ee ko dɔw b'a fɔ de ko n bɛ suɲɛli kɛ an n bɛ taa don kaso la ni n bɔra n bɛ taa n ka wari dun awɔ ɔ ni u bilala u si kaso an u ma bɔ awɔ ɔrɔ o kɔni u tɛna taa wari u tɛ- u bɛ to- u bɛna wari dun k'u to kaso la o fana tiɲɛ e tɛ- e ma e ma ko in faamu yɛrɛ dɔw bɛ kaso la wari a t'u tɔgɔ la o N y'a mɛn a bɛ tɔgɔ la bɛ jɔn tɔgɔ bɛ muso bɔra i bɔra de n'a fɔ kibaru ala ka hakili ɲuman d'a ma a min na n'a yɛrɛ ka fɛnsa feere a bɛ kaso la dɛ a bɛ a bɛ an bapi an bɛ don kala ka fiɲɛyɛnbɔda d'a ma y'a mɛn k'u ye samiyɛ zunari kɛ aw wariina kɛ kosɛbɛ sa in kɛnɛ k'u kuma wari ko kan aw wɔ kɔmi k'u tila k'a fɔ mosɔn ni su a bapiye a ni ni ce u kana da mosɔn ni susi dɔrɔn ma sa u ka fɛɛrɛ ka bɔ se ka bɔ ka sososɔ mali bɔ se ka tu san dɛ

Lundi sɛbɛn a fana tun bɛ conférence de presse la conférence de presse kɛnɛ kan n'o ye Vinicius a si bɛ san mugan ani saba a kɔni a sigilen a bɛna kuma daminɛ tuma min na a ɲɛji sera ka jigin ten mun journalistew kɔni u y'a to fɔlɔ fo ɲɛji ka jigin kosɛbɛ u y'a ɲɛji a ka ɲɛji cɛ ayiwa Vinicius a ko k'ale ma se ka faamuya ale mana bɔ terrain o terrain kɔnɔ kosɛbɛ u bɛ gonfler k'ale la Bon bɔn bɛna fɛn dɔ fɲɛna n bɛna fɛn dɔ fɲɛna esp in liigka esp la farafin fɛnw b'a la ka zo ye a si cogo ni cɛ cogo tɛ kelen sɛ porofkatɛ farafin ka kɔn ale ɲɛ ani farafin'a ka so ɲɔgɔn fɛ mɛ su ninnu sap Ce petit, c'est un provocateur.
Ah, Vinicius yɛrɛ ma bange nin bɛ répondre fɛ quoi mais Real Madrid la, unhun, Ronaldo kɔrɔba ye ballon tan yen, Adebayor y'a tan yen, Jila ye brassard ni fɛnw siri yen, farafin bɛɛ de bɛ Ala ye diɲɛ dan, a bɛ Barça kɔnɔ, a bɛ Espagne tɔn caman kɔnɔ, u bɛ gonfler kɛ mɔgɔw la koyi, nka ale ta in tɛ ban, a tɛ ban, c'est un, a da b'ale yɛrɛ la, c'est un provocateur
A kana kasi bɛsi bɛ tan cogo ale bɛ balo ni pte sen dila a bɛ pɔterw fana dala ɲini kuwa a ka batan sen fana basi
da ale bɛ pɔterw fana dala tu ta ne yɛrɛ jateminɛ kamafin bɛ ale farafin ye omini bɛɛ farafin joli bɛ fara a bɛ ka jɔ mɛ a ka kɔnptuma in dɛ Il a besoin de Non, conseils. Bura- Bura, u ka- u ka ka numéro Vini mago de bɛ conseil la. a kana kasi quoi N'o ye Vinicius a ka sira- tɛgɛrɛ yɛrɛ de fɔ a ko a ko di ko ale tɛ taa ka bɔ Real la a kana taa dɛ ɔ ko n'a sera ka bɔ Real la k'a bɛ jo di mɔgɔ ninnu ma a k'a si bɛɛ kɛ ɔ k'a bɛ to Real la kana taa. k'a bɛ biw don Awɔ. ko ka sɔrɔ k'a ɲɛda yir'u la k'a ɲɛda ye ka ɲɛ kosɛbɛ Eh, ouais, il y a, il y a. Oh là là, c'est un autre. C'est ça. Il y a la provocation. Ça, c'est un autre acte de pro- provocation. Bura, n'a ma d'o ma, a ka dɔn a fari kɛ tan kɛ tan voilà voilà c'est c'est son avocat comme ça mais c'est son avocat comme ça on est fier d'être noir c'est son avocat comme ça non on a suivi ayiwa yanni ka don championnat kɔnɔ bura min n'an yɛrɛ fɛ yan fɛn min ye ɛɛ moribabugu donc as moribabugu bura n'o ye association sportive moribabugu u ye président kura sɔrɔ kunun fɛn min ye l'international malien cheibane traoré a kɛra as moribabugu président kura ye Bura ale yɛrɛ ye baaraw daminɛ ni tɔn kelen de la ka bɔ ka taa Nianan de Kulukoro la Stade malien Bamako Tout Puissant Mazembe Saudiya nin waati na a bɛ libi jamana kan kunun a kɔni garisɛgɛ sɔrɔ ka kɛ AS Moribabugu o président kura kura Cheibane Traoré nin waati na Bura ko bravo félicitations baara min kalifara a la Moribabugukaw fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ta fanga d'a ma donc désormais A ye sumaworoorobugu ye perez kura sɔrɔ tɛso mali ye siban tarawele an b' an ka di bɛɛ lajɛlen fo sira an ka ntɛso ka kunnafoni kɔnɔna la n'o ye an ka ntso min n'a tɔgɔ amadu ada duuru i yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ ɲuman caman kɛ dɔn du a bɛ lɛpsi alima ye a ka baara kɔni a ka ye a ka bɔntansen ka u bɔra u y'a psi ka denmisɛnninsi a duuru n'u ye ɛrɛe n'a bura ko ni zsonp tɛmɛna ale de ye faransi musolakaw kunna ko a baara bila France équipe nationale féminine fɛ donc euh, tɔn caman b'a nɔfɛ farafinna kɔnɔna na équipe nationale Maroc b'o la Cameroun b'o la Nigeria b'o la Pologne b'o la Corée du Sud b'o la a yɛrɛ fɛ ka taa coupe du monde 2026 o kɛnɛ kan n'a bɛ kɛ États-Unis Canada ani Mexique bon jamana duuru ninnu b'a nɔfɛ Mali tɔgɔ t'a la Hervé Renard ninnu ka Hervé Renard ninnu ka girin dɛ u ka girin u ka girin bon Ajax degebaa karamɔgɔ fana John Van Schip a ko ni saison fana banna ko a b'a kɔ don Ajax la

o kɛra den sɔrɔ
balima olu kɛra kun don yan tuma tu seli kosɛbɛ ko suma ko sanfana ka banna e cogo sare seli sun ne ko ale ɲɛ minɛcogo la
na bilen
ɔ ko ale bɛ a fo na k'u kɛra san ko ko felicitations k'ale gɛnla don a ko sɔn bana sa o dɛsɛsira ka bɔ alima in sa fɛn bɛɛ ka kɛ ba ni facɛ ye

Barça président ko a ka fɔ la journaliste ma. Unhun. A ko k'ale ma d'a la ni Barça n'an bɛ se n'u bɛ se ka Erling Haaland ta nin waati in na fɔlɔ. A wari t'u bolo. Donc, El Mundo Deportivo.
An. eh, Barça kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ yen. Kosɛbɛ. O ko ko président k'a ye kuma a ye mɔgɔ bɔgɔ bɔgɔ bɔgɔ vɛri biri mɔgɔw ɲɛ la. Ee. Ɔ k'a priorité yɛrɛ de ye Erling Haaland ye. A t'a fɛ k'a a- a fɔ mɔgɔw ɲɛna. A tɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna. Ɔ, mais Bura, Donc, problème- ɲɛ- ɲɛmɔgɔ fana na. Problème min ye, An.
Real Madrid fana b'a nɔfɛ, o de ye problème ye. Ɔ, sisan kɛ. a bɛ k'a dogoli min kɛ nin a ko b'a ye mais a bɛ k'a dogo fana ka ɲi n'a nana dan kɛnɛma kan ko an mako bɛna jɔ a la an ka priorité don Real ka girin dɛ n'a tigi ma da ka mɔgɔ bɛ tigɛ a la ka to dogo la tan n'a ma sɔrɔ mɔgɔ tɛ fɛn fɔ mɔgɔ minnu taa mɔgɔw ka joueur ka contrat bannen san san n'olu ko k'u bɛ taa ni san Barça kɔni bɔra mɔgɔw jigi kɔrɔ ayiwa binna bare min na Rosario Central kosɛbɛ an bɛ taa Argentine ayiwa N'u y'u ka jɔn sɔrɔ min n'a sɔrɔ anzri di maria a bɛ san bisa ani wɔɔrɔ la a bɛ psi tɔn sa n'o ye bɛnfin ni disi a bɛ ka fɔ a k'i kira dama su a fɔ smansiw na ala ka ka ban mɔdi fi na taa kana bana a bɛ fɔ sen ka taa k'i fɔlɔ la kosɛbɛ a k'i mun y'a dɔ bɛ se fɛn alizsi n'o ye zari ye santurala a ko kuma fɔ n'u ye mariko tafinkan u taara ka taa saki fili a ka du kɔnɔ Rosario Central Argentine ye saki fili du kɔnɔ saki fili kogo fɛ ka jigin du kɔnɔ a somɔgɔw minnu bɛ so kɔnɔ ye olu nana saki in ta ka na papiye lajɛ papiye ye saki kɔnɔ narcotrafiquants u kɔni u y'a fɔ an na k'u bɛ fɛn bɛɛ fɛ ka fɛn bɛɛ min la ko fo k'a fɔ k'a seginna ka taa Rosario Central a kana se tuguni ka na sira ye ko a ka hakili tɛ mun na k'a somɔgɔw k'u b'a somɔgɔw bɔnɛ ni na sa furu la ne kɔni k'a k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko saki fililen filɛ ko saki gansan tɛ dɛ ko marifakisɛ de don ko n'a seginna don o don ka taa Rosario Central k'a somɔgɔ dɔ kɔni o bɛ diɲɛ to
n'a t'a fɛ somɔgɔ ka sa a t'a dabila a don dɛ ko n'a dalen ko hali gouverneur ko dugu gouverneur n'o ye Central kosɛbɛ kɛ hali n'o kɛra a ka so